Cérbh é Seán Ó Ríordáin? An file, really. Déarfainn go mba dhuine ana-rúnda ar fad é, duine sicréideach a bhí ann. D'fheicfeá gur duine cúthaileach a bhí ann, ach ba dhuine cainteach é chomh maith. Fear meabhrach, fear éirimiúil, fear. a bhíodh preabarnaigh sna súile. Thuigfeá go raibh rud éigin tochraiste istigh ann. Ar shlí, bás beo ab ea an saol ar fad aige. Sé sin, bhí sé ar imeall an tsaoil, is ar éigin a bhain sé leis an saol. Is dóigh liom gur íoc an Ríordánach praghas millteach ar a chuid ealaíne. Tá Tír na nÓg ar chúl an Tí. Tír álainn trína chéile. Lucht ceithre cos ag siúl na slí, gan bróga orthu ná léine, gan Béarla acu ná Gaeilge. Seo í an íomhá is coitianta atá againn de Sheán Ó Ríordáin, an file giorranálach ar leaba a bháis san óispidéal. Níor dheacair a shamhlú gurb í an Ghaeilge féin atá ag fáil bháis, gurb é a dícheall na cúpla focal deireanach a fháisceadh aisti féin sara gcaillfear í. Ar shlí eile, is samhail den bhfile nua-aimseartha é, an duine breoite, amuigh ar imeall an ghnáthshaoil, go dtugaimid cuairt ar a chuid focal ó am go chéile sara bhfillimid abhaile ar an saol mar atá. Mar a dúirt sé féin, áfach, 'Is mó mé i mise amháin. Cailltear le gach focal mé ach éiríonn le gach anáil. Is fairsinge agus is iomadúla é Seán Ó Ríordáin ná a phictiúr féin. 'Sí an cheist atá le cur againne, mar sin, ná Cérbh é Seán Ó Ríordáin? Is mise Seán Ó Ríordáin agus tá leabhar nua agam le bheith ag scríobh inti i nGaeilge na Mumhan. Is dóigh liom gur trí Ghaeilge is mó a mhachnaíos-sa, má mhachnaíonn tú trí theanga ar bith. Cuid den troscán aigne agam féin le tamall fada is ea Seán Ó Ríordáin. Níl agam ach aithne na filíochta air, áfach, is ba mhaith liom, más féidir, teacht níos giorra don duine atá laistiar dos na dánta. 'Sí an áit is dóichí a thiocfaimid ar an duine sin ná sa dialann a chimeád sé ó 1940 go dtí cúpla lá sular cailleadh é. Is é an chéad uair dom na dialanna mar atá siad, mar a scrígh sé féin iad, a fheiscint ina gceart agus tá sé ar nós a bheith Ag cúléisteacht le duine atá ag caint os íseal leis féin istigh ina cheann ach gur cuma leis tú a bheith ag cúléisteacht leis. Braitheann tú an-mhór go bhfuil tú ag déileáil le duine anseo. Agus rud eile a ritheann liom ná gur leithne go mór an duine ná a chuid filíochta. Braitheann tú nach bhfuil sa bhfilíocht. ach cuid bheag de, cuid an-chúng, an-ghann, b'fhéidir, ach gur fairsinge a aigne ná an méid dá aigne agus dá shamhlaíocht agus dá phearsantacht a chuir sé in iúl i bhfoirm filíochta. Duine uaigneach cráite a labhrann linn sa chuid is mó de na dánta, duine a chaith a shaol ar imeall an bháis

agus ar ndóin an dialann. Sé is mó atá ar siúl aige sna dánta ná iarracht chuthaigh ar a nádúr guagach féin a thuiscint. Is sa tigh seo in Inis Cara ar imeall chathair Chorcaí a scrígh sé formhór a shaothair. Is i mBaile Mhúirne, áfach, a saolaíodh Seán Ó Ríordáin ar an dtríú lá de Mhí na Nollag 1916, an duine ba shine de thriúr clainne a bhí ag Seán, duine de Ríordánaigh bhreaca Bhaile Mhúirne agus Mairéad Ní Luineacháin as Cúil Ealta. Béarla, Béarla an chéad teanga. Béarla a bhí ag mo mháthair, Gaolainn agus Béarla ag m'athair, fear ó Bhaile Mhúirne m'athair, bean anoir mo mháthair. Ach bhí mo sheanamháthair ag béal an dorais agam, cainteoir dúchais Gaolainne í sin, ar chuma m'athar, bhí bean eile ar an dtaobh eile agus Gaeilgeoir ab ea í, agus is gearr go raibh eolas agam ar an nGaolainn. Ní deirim anois go mbeinn chomh líofa de chainteoir le m'athair nó lem' sheanamháthair leis an nglúin a chuaigh romham, is bhí Gaolainn níos boichte 'gainn-ne, ceart go leor, agus bhíomar dhá theangach agus. Bhuel, is b'fhéidir gur sórt mearaithe leis sin. Ní raibh Seán ach deich mbliana d'aois nuair a cailleadh an t-athair den eitinn. Cúig bliain ina dhiaidh sin, d'aistrigh an teaghlach go dtí Inis Cara ar imeall chathair Chorcaí. Bhuel, do fáisceadh as an áit me agus ní fhéadfainn a rá leat cad é an lorg a fhág sé orm ach tá 's agam gur fhág sé lorg mór orm. Nuair a thángadar go hInis Cara cuireadh Seán agus a dhritheáir Tadhg ar scoil go dtí an Mhainistir Thuaidh i dtuaisceart chathair Chorcaí. Tá a chuid filíochta á múineadh anois ann. Tá tú anseo i lár chathair Chorcaí a' múineadh dánta Sheáin Uí Ríordáin as Gaolainn. Conas a chuireann tú chuige? Is dúshlán mór é, gan dabht. Níl an fhilíocht, mar a déarfá, ag na leaids really, you know. I láthair na huaire ní bhíonn siad ag léamh even filíocht Béarla nó even prós Béarla, úrscéalta agus rudaí mar sin de. So, caithfidh tú teacht chuig an bhfilíocht, mar a déarfá, i slí ina ndéanann tú nasc. leis an saol pearsanta atá acu. Sin an rud is tábhachtaí, dar liomsa, an nasc sin a dhéanamh ag úsáid na filíochta chun mothúcháin agus a dtuairimí féin a spreagadh. Deir daoine go bhfuil an fhilíocht deacair agus ceapann daoine nach bhfuil an ceol, nach bhfuil amhráin deacair. Seo ceist agam oraibh, an mó daoine go dtaitníonn Oasis leo? An dtaitníonn Wonderwall libh? nó bhfuil sé chomh, bhfuil, bhfuilim chomh sean sin anois go bhfuil sé sin ann, alright, ok, em, cad a chiallaíonn an líne You're my wonderwall? Cad is brí le wonderwall? Like, ó Bombay go dtí Baile an Chollaigh, bhí daoine á chanadh sin gach aon lá ar feadh cúpla bliain, ar a slí chun oibre, ar a slí amach san oíche, Right? sa leithreas agus an líne is tábhachtaí ann ní thuigeann éinne é agus is cuma leo mar braitheann siad brí na bhfocal cé nach bhfuil sé in aon fhoclóir. Mar a chéile is ea filíocht, téann sé i bhfeidhm ort fiú amháin nuair nach dtuigeann tú é. Ní crosfhocal dán, right? ní tástáil intleachta é. Right? Braistint is ea é, mothú, mothaíonn tú an rud cé nach dtuigeann tú é. And after all, you're my wonderwall. Ar thosaigh tú ag scríobh nuair a bhí tú ag fás aníos? Á, thosnaíos ag scríobh véarsaí agus mar sin nuair a bhíos ins na déaga, sé déag nó seacht déag is dóigh liom. Nílim cinnte gurb é an chéad cheann a scríos riamh ach chomh fada lem chuimhne níl ann ach, bhuel, is dóigh liom deich líne, taidhreamh a deineadh dom mar gheall ar m'athair go raibh sé tagtha thar n-ais tar éis bháis dó.

County Cork. Is cuimhin leis na daoine a bhí in aon rang leis an buachaill neirbhíseach ón dtuath a mbíodh an peann luaidhe á chogaint gan stop aige. Ach bhí mianach an rógaire chomh maith ann. Sé an rud is mó a thagann im' cheann anso anois ná an íomhá sin den Ríordánach ina bhuachaill óg mar gheall ar iad a bheith ar chúrsa spriodálta is go ndúirt Seán leis na buachaillí agus iad ag dul ar faoistin go mbainfí deich fán gcéad den bpíonós a bhí le gearradh orthu dá ndéarfaidís a gcuid peacaí as Gaelainn! Cúpla mí tar éis dó an scoil a fhágaint fuair sé post mar chléireach i Halla na Cathrach. Cé gur post buan a bhí ann, rud a bhí gann ag an am, bhí an ghráin dearg aige ar an obair. Sara raibh bliain caite aige sa phost nua áfach, Bhuail an eitinn é. Cuireadh go dtí an sanatorium i Leitir Fraoigh é ar an gcéad lá d'Aibreán, míle naoi gcéad tríocha hocht. Do buaileadh an-bhreoite mé nuair a bhíos timpeall bliain is fiche nó mar sin, agus is dóigh liom go ndeineann a leithéid sin athrú ar aigne duine agus go gcaitheann sé, b'fhéidir, níos mó machnaimh a dhéanamh ná dá mbeadh a shláinte aige. Agus sin é, is dóigh liom, a thosnaigh mise. Agus do thosnaíos. I ngan fhios dom féin ag iarraidh bheith ag scríobh véarsaí. Tá sléibhte na leapan mós ard, tá breoiteacht na brothall na lár, is fada an t-aistear urlár, is na mílte is na mílte i gcéin tá suí agus seasamh sa tsaol. Ba chuid den gcóir leighis a chuirtí ar dhaoine a bhí ag fulaingt den eitinn an uair sin iad a scarúint leis an bpobal agus lena muintir féin. Chuirtí na hothair amach faoin dtuath go dtí na sanatoriums mar a bhféadfaidís scíth a ligint agus teacht chucu féin de réir a chéile.